Jenesis isi nke anọ mmadụ ahụ wee mara ahụ Iv bụ nwunye ya, o wee tụrụ ime mụọ Ken, sị Enwetawo m nwoke site n'inye aka Jehova. Ọzọkwa, a mụrụ nwanne ya nwoke bụ Ebel. Ebel wee bụrụ onye na-azụ igwe ewu na atụrụ, ma Ken bụ onye na-arụ ọrụ ubi. O ruo n'ọgwụgwụ ụbọchị ụfọdụ na Ken wetara ụfọdụ n'ime mkpụrụ ala ịbụ onyinye ịnata ihu ọma e nyere Jehova, Ebel kwa ya onwe ya wetakwara ụfọdụ n'ime ụmụ e buru ụzọ mụọ nke igwe ewu na atụrụ ya na ụfọdụ n'ime iberibe ha mara abụba. Jehova wee lee Ebel, leekwa onyinye ama ịnata ihu ọma ya anya ọma. Ma Ken na onyinye ịnata ihu ọma ya, o leghị ha anya ọma. Ken wee wee iwe dị ọkụ nke ukwuu, ihu ya wee gbarụọ. Jehova wee sị Ken, N'ihi gịnị ka ị na-ewe iwe dị ọkụ, ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ihu gị gbarụrụ? Ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma, ọ bụghị mgbasa ihu ka ị ga-enwe. Ọ bụrụkwa na i meghị nke ọma, n'ọnụ ụzọ ka mmehie na-amakpu dị ka anụ ọhịa, ọ bụkwa n'ebe ị nọ ka ọchịchọ ya dị, ma o kwesịrị ka gị onwe gị chịa ya. Ken wee sị Ebel, bụ nwanne ya, Ka anyị jee n'ọhịa. O ruo, mgbe ha nọ n'ọhịa, na Ken biliri megide Ebel, bụ nwanne ya, wee gbuo ya. Jehova wee sị Ken, Olee ebe Ebel, bụ nwanne gị nọ? O wee sị, Amaghị m. Ọ bụ onye nche nwanne m ka m bụ. Ọ sị, Gịnị ka i meworo? Gee ntị! Olu ọbara nwanne gị na-etiku m site n'ala. Ma ugbu a, ugbu a, onye a na-abụ ọnụ ka ị bụ site n'ala nke saghere ọnụ ya ịnara ọbara nwanne gị n'aka gị. Mgbe ị na-arụ ọrụ ubi, ọ gaghị enye gị ike ya ọzọ. Onye na-agagharị n'ọsọ ka ị ga-abụ n'ụwa. Ken wee sị Jehova, Ahụhụ ajọ omume m dị ukwuu karịa ogbugbu. Lee, ị chụpụwo m taa n'ihu ala, ọ bụkwa n'ihu gị ka a ga-ezopụ m. M ga-abụkwa onye na-anọgharị ọsọ n'ụwa, ọ ga-erukwa ka onye ọ bụla nke na-ahụ m ga-egbu m. Jehova wee sị, N'ihi nke a, onye ọ bụla nke na-egbu Ken, okpukpu asaa ka a ga-abọ ọbọ n'ahụ ya. Jehova wee dooro Ken ihe ịrịba ama ka onye ọ bụla nke na-ahụ ya wee ghara itigbu ya. Ken wee si n'ihu Jehova pụọ, biri n'ala Nọd n'ọwụwa anyanwụ Iden. Ken wee mara ahụ nwunye ya, o wee tụrụ ime, mụọ Inọk. Ma Ken nọ na-ewu obodo, o wee kpọọ aha obodo ahụ Inọk dịka aha nwa ya nwoke si dị. E wee mụọ Irad nye Inọk, Irad wee mụọ Mehujael, Mehujael wee mụọ Metushael, Metushael wee mụọ Lemek. Lemek wee lụtara onwe ya ndị inyom abụọ, aha otu onye n'ime ha bụ Eda, aha nwanyị ibe ya bụ Zila. Eda wee mụọ Jebel, onye ahụ bụ nna ndị bi n'ụlọ ukwu ndị nwetara anụ ụlọ. Aha nwanne ya nwoke bụ Jubal, onye ahụ bụ nna ndị niile na-akpọ ụbọ akwara, na-egbukwa ọja. Zila kwa, nwanyị ahụ mụtara Tubal Ken, onye na-akpụ ihe ọrụ niile ọ bụla nke ọla na nke igwe. Ma nwanne nwanyị Tubal Ken bụ Naama. Lemek wee sị ndị inyom ya, Eda na Zila, Nụrụnụ olu m, ndị inyom Lemek, geenụ ntị n'okwu ọnụ m, n'ihi na nwoke ka m gbuworo n'ihi ogbugbu mma m, ọ bụkwa nwata nwoke ka m gbuworo n'ihi ubiri ụtarị m. A sị na ọ bụ okpukpu asaa ka a ga-abọ Ken ọbọ, a ga-abọkwa Lemek okpukpu iri asaa na asaa. Adam wee mara ahụ nwunye ya ọzọ, nwunye ya wee mụọ nwa nwoke, kpọọ aha ya Set, sị, “N'ihi na Chineke doworo m mkpụrụ ọzọ n'ọnọdụ Ebel, n'ihi na Ken gburu ya.” Set kwa, ya onwe ya ka a mụrụ nwa nwoke nye. ọ kpọọ aha ya Enọsh, mgbe ahụ ka a malitere ịkpọku aha Jehova.